Eh, nkhani imene yabhebha pa tauni pano koma lero mu studio muno sindili ndekha ndili ndi mzanga amene tikhale tikugawana naye nkhani imene tayibweretsa pakadali pano nkhani imene tabwera nayo pano mwachanguchangu ndi mosunga nthawi ndi nkhani ya anyamata azikwanje amene akhala akuvutitsa eh, kusokoneza mtendere mu mzinda wa lilongwe komanso madera ena ozungulira eh, anyamata amenewa ndithu anamangidwa masiku angapo apitawa ndipo panopa ndakubweretserani lipoti limene lalembedwa pa mij online ndipo ndikhale ndikuliwerenga lipoti limeneli komanso kuposaposa tikhale tikugawana maganizo ndi mzanga amene ndili naye mu studio muno ndiwerenge motere lipoti limene lalembedwa mchingerezi ndipo ndikhale ndikuliwerenga mochita motere police in lilongwe have rearrested 15 suspects

Nine of the suspects are also facing similar charges before Magistrate Benjamin Chulu, with the case scheduled to resume on 18 November 2025 for the initial hearing. nkhani imene tikukamba pano ndonena kuti anyamata azikwanje omwe adabeba masiku apitawa amangidwanso kachikenanso tangofotokoza kwa omvera athu kuti kodi iweyo ukamamva nkhani ya anyamata azikwanje chimene chimabwera m'mutu mwako ndi chani tingakambe bwanji anyamata azikwanje amenewa kuti ndi ayani kuchitira kwa anthu ena amene akutionera pakadali pano koma mwina sakutha kumvetsetsa kuti kodi tikati anyamata azikwanje tikutanthauzanji okay ndisanayankhe makamaka funso lomwe wandifunsali ah, tibwererenso makamaka pa mlandu uwu tikuona kuti ndi chinthu chokumvetsa chisoni kwambiri kuona kuti anyamata amene timawatchula kuti anyamata azikwanjewa atapasidwanso belo ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri tikabwerera makamaka pa zana paja pamene tinkaona ah, ma civil servant komanso kuphatikiza mkulu ameneyo ah, sylvester namiwa akupangidwa zinthu ah, zodabwitsa pamalo pagulu ah, zidali zinthu zoopsa komanso ah, zopereka mantha tinaonapo azimayi okuti sizikuwakhuza kwenikweni akukhapidwa kamba kokuti akuchita ah, zionesero ah, za mtendere ndithu nde nditaona kuti akuti awapasa belo Ah, ndinali odabwa kuti ah, inu moti pamenepapa zayenda motani kapena lamulo lagwira ntchito yoyenera ndi mmene imayenera kugwira ntchito so ah, ndinali odabwa komano ah, tikabwerano ku funso lako likuti awawa kodi mwati ndi ayani kwenikweni so funso limeneli ndiliyankhe koma ndiliyankhe mozembazemba chifukwa chokuti anyamata awawa ah, sitingangonena kuti adangozuka ah, kuchokera ku mchesi uko kuchokera kwa Biwi kuti azikathamanga monsewo ayi there is a connection pali wina wake si pakati apa pajanso ndikhulupira kuti nawe- nawenso mzanga udamvapo mphekesera kuti pali wandale wina wake akumamukayikira kuchokera ku chipani china chake so anyamata amenewawa ah, nditha kusimikiza panopa kuti ah, si oti adangozuka ayi ndikuyamba kupita kumakakhapa ma civil servant akupanga zionetsero za mtendere ayi kukampeza sylvester namiwa ndikumalowa naye mchigalimoto china chake chodabwisa kuti akamunyape kumene angapite nayeko ayi uh, there's a connection ndi munthu wa ndale wina wake so anyamata azikwanjewa ndayika kuti palinso wina wake amene mwina pakadali pano sakuganiza zomutchula kapena ma contract amene adamvana nawo adalili ndithu andithu ndithu zanga ndiyankhe motero Uh, tikaonera mavidiyo osiyanasiyana amene akupezeka m'masamba a mchezo tikuona ndithu uh, anyamata amenewa akuyankhula mwamtudzu akuuza apolisi kuti ayi inu musamalimbane ndi ife padzanunkhatu pano tidzaonetsana tikukuonani nkhope ndipo pano tikumva kunena kuti amenewa apasidwa belo ngakhale amangidwanso pa mulandu wina ndikuopsa kotani anthu oterewa kupasidwa belo ngati akufika poopseza apolisi chiopsezo chimene chili kwa anthu kwa anthu amenewa amene akuopseza apolisi ali mkati ka- ali mkati mwa unyolo koma kuopseza apolisi kuti aonetsa nyekhwe ndikuopsa kotani anthu amenewa kuti akhale kunjako azizungulirazungulira okay momwe ndafotokozera kumayambiriro kuja kuti anyamata amene awawa ndizachidziwikire sadangodzuka ndikupita pa msewu Uh, there is a connection ndi munthu wina ake wachipani china chake so ngati akumafika pomalimba mtima wonje kumayankhula mwa mtudzu pamaso pa polisi kuti pano tu pazanunkha linya tsiku lina uh, which means akudaliranso kuti wina wake amene amawatumawo wina wake amene amawatamawo azabwereranso mbomamu ndiye makamaka ndikumayenda nawo ndi ma mphamvu nokuti wapolisi uyu mutha kuthana naye motere wapolisi uyu mutha kuthana naye motere komano kuyankha kwina ndiyankhe motere kuti ndi zinthu zoopsa kumadziwa kuti anthu awa awa awa si apa palipo utanena kuti anthu 15 amenenso makamaka amene apezeka pakadali pano koma tikukhulupiriranso kuti ena ali alikadali kuka- kunjako taonanso video ina winanso a- atavala mask akuyankhulanso zoopseza zosonyeza kuti kaguluka akalipo ndi tinaona kuti adawatulutsa kuti apitenso ku dziko zomwe zidali zinthu zoopsa padali ma chances ochuluka kuti anthu omwewanso atha mwina kukapanga attack makamaka nduna zina zachipani zina ah, makamaka kutengeranso kuti akutumidwa ndi ndani kapena okha angoganiza so sidali ganizo labwino kwenikweni ah, wawa ah, ndikuwatulutsanso pabelo ndiyankhe motero tikuteretu ndithu makamaka kungounguza nkhani ya anyamata azikwanje anyamata amene adavuta mu lilongwe amayenda ndithu ndi chikwanje dzuwa likuswa mtengo nkumaopseza anthu amene afuna kuchita mademo osati kungoopseza chabe koma anamenya komanso kuvulaza sylvester namiwa kuphatikizapo mzimayi wina amene ankachita mademo ngati uh, civil servant kuda- kudandaulira boma kuti ayi malipiro akwere anthufe zinthu sizili bwino anamenya ndi chikwanje mutu kutsala pang'ono kutulutsa ubongo pa mtunda mawu ako ndi otani potengera kuti anyamata amenewa amangidwa mm. e, komanso mwina ndisanafike kumapeto ndingofunsa onera kuti anyamata amenewa anapalamula milandu imeneyi mm. makamaka nthawi imene kunali ulamuliro wa uh, a dr lazarus chakwera komanso mcp koma akumangidwa pano pamene boma lasintha tiziti apolisi nthawi imeneyo adalibe mphamvu zoti akanatha kuwamanga nthawi imeneyo kapena chimachitika ndi chani kungopenekera kungoona imene situation ilili amakanika kumangidwa bwanji nthawi imeneyo akumangidwa pano ineyo zandalezi chomwe ndidapanga noti ndizakuti pakakhala ulamuliro chonchi olo mtsogoleri atakhala kuti akupanga zolakwika chomwe amatsogoza ndi kupititsa mchere ndi shuga mwa anthu enawanso amene ali ndi maudindo osiyanasiyana apolisi apatsa mchere ndi shuga asilikali apatsa mchere ndi shuga so zidali zinthu zovuta nthawi imene ijayo uh, tikabwerera ku utsogoleri wa mcp kuona makamaka uh, general uh, wa kwa polisi kumeneko kuonanso wina wa udindo wake akunyamuka ndithu kuyambisa kuti akamanga anyamata azikwanje kudali ah, kovuta ndithu kambanso kamphekesera zomwe zinkamveka zija kuti anthu atu i think ali connected nde ah, padali ma chances ovuta pamene pabwera dpp pa ah, dpp ilibe kuti tu idali connection ndi dani kapena yani ah, taonanso kuti apm adatsindika momveka bwino kuti dpp ndi yosiyana ikadakhala yakaleja mwina tikukhulupira kuti ma chances okuti anyamata amenewa sakadayankha mlandu adalipo ochuluka koma popeza kuti idanena kuti dpp yapano ndi yosinthika ah, koma ndi mpake anyamata amenewa akuti alowa mkhoti atulukamo a- a- aku- akuyankha mlandu wina watha ukubweranso mlandu wina zinthu zake ndi izizi kamba kuti boma linasintha Ah, pamene amadalira kuti apoto palowa mchere palowa shuga ah, sipakupezekanso makamaka shuga ndi mchere uja ndi mpake akukalowa ku polisi kumene adakanika kulowa ah, kumayambiriro
Ndi phunziro lanji limene achinyamata akuyenera kupeza kuchokera kwa anyamata azikwanje amene tikunena pano akungoti akatuluka pa belo pa mlandu wina panja pakumakhala pali cruiser kudikira kuwamanganso mlandu wina ndi kukalowanso mkati achinyamata tiphunzirenji kuchokera kwa achinyamata amenewa anzathu amene ali a, a, amene amazungulira ndi zikwanje m'masiku angapo apitawo apapa image yayikulu imene makamaka ineyo ndaonapo ndi yakuti zinthu za ndalezi sizipanganika apapa dpp ikuona kuti 5 years ndiyochuluka kwambiri kuti angopanga mess up mmawa lomweli mistake imeneyo 5 years ikamazatha uh, tsiku lovota tidzayikumbukira mistake imene ingachitike mmawali mm. so anyamata uh, makamaka ochokera kosiyanasiyanawa amene ali bwinobwino palibe wandale aliyense amene waamema uh, kuti akapange zinthu zosakhala bwino inde ndikudziwa kuti zis- kutsogoloku azikhala zimene zizi zikuyambiranso atha kuzapanga kaya ndi 2026 mu april kaya ndi mu december koma choti asayiwale ndichokuti mlandu pamakhalapo ma chances ovuta kuti uzangozima chisawawa tikhulupira kuti mcp ngati ma chances okuti alipo okuti ingazaloweso kupezeka zokuti anyamata ena ake osadziwika ayamba kupanga mchitidwe wa zikwanjewu aziziwa kuti azayankhaso mlandu wawo so zandalezi sizimapanganika pakapezeka wandale wina wake okuti akufuna achinyamata atengepo gawo lokuti akakhape wina wake akapange zinthu zosokoneza pamalo pena pake asayerekeze kutenga gawo chifukwa chokuti azauyankha mlanduwo ali kwawo akudya soya pisisi atayiwala kuti anakhapa mzimayi wina wake ndi mmene zimakhaliratu mzangatu tikuteretu ndithu pano kufuna kungozukuta nkhani ziwiri zitatu zimene zamanga nthenje pa malawi pano tilibe nthawi yochuluka koma tikhulupirira kuti ziwiri zitatu zimene tagawana pakadali pano mwadzimva komanso ngati muli ndi maganizo osiyana ndi amene tapereka ife tangoyikani maganizo anu mu comment section imo chifukwa mukatero mumakhala kuti inu ndi ife tonse tikuyendera limodzi osayiwala kupanga like komanso kupanga share kuti anthu ena amene pakadali pano sakutha kuonera kapena kumvetsera zimene tikukambirana pakadali pano athe kuzipeza mwina mukapanga share ma whatsapp group ngakhalenso ma facebook mmenemo kufikiranso kanthawi kena pomwe tikhalenso tikubwera ndi nkhani zina timazukuta nkhani zosiyanasiyana pamudzi pano ndikhulupira kuti mumatitsatira bwino tangopangani subscribe as usual yeah until that next time tingoti mwakoma nonse amene mumatitsatira pa tsamba lino zikomo